Liam Evans, ó Chill Gharraí an Londraigh agus na pasanna beaga gearra á chur le chéile ansan, an ceann san ard, an ceann san pointeálta ó Phaddy Lane, Darragh Clifford anois, fear mór láidir anois, tá sé idir an dá stua, an ceann san buailte aige agus sin pointe an-bhreá, an chéad scór tráthnóna do Chorcaigh ó Dharragh Clifford. Anois Ciarraí le Ciarán Collins ag gearradh tríd anseo. D'fhéadfadh seo a bheith dainséarach fós. Lena dhorn thairis an trasnán agus leathsheans ar bháide b'fhéidir ag Ciarraí agus ag Evan Boyle. Boyle ag féachaint suas i dtreo Kennedy arís. An ceann san fachta aige anois. Tá sé i bhfad ón gcearnóig an dtabharfaidh sé fé. Tabharfaidh sé lena dheasóig. Sin pointe an-an-bhreá ar fad ag Tomás Kennedy. Go hAodhna Ó Beaglaoich. Aodhna anois. Pas láimhe curtha i bhfearas aige, fachta thar n-ais ag Aodhna. Aodhna, tá an spás oscailte os a chomhair amach, an ceann san buailte agus thairis an trasnán. Bhuel, thiteadar ina gcodladh ar feadh. Sin ana-imirt ansan ó Ben Murphy mar bhí beirt Chorcaíoch timpeall air. Ag dul ar ruathar anois tá Ciarán Collins dó fhéinig agus tá sé ag oscailt amach os a chomhair arís. Collins anois lena chiotóig, an ceann san buailte aige. Agus sin an-phointe nuair a. Tá Killian Dennehy ach an tseilbh buaite thar n-ais agus cosaint mhaith arís ach é fágtha ina dhiaidh ansan ag Dara Sheedy agus é éalaithe isteach sa líontán agus é fachta an babhta san ag Killian Dennehy. Bhí. bhuachaint an scór leath-am anso ar Pháirc Uí Chaoimh, Corcaigh 0, 3, Ciarraí 1, 8. Ana-chompórdach sa tseilbh ansan sa chéad leath agus iad. Tar éis an dara leath a thosnú amhlaidh, seo chugainn Ben Murphy, ag éalú tríd. Níl aon stad leis agus ceann san buailte thairis an trasnán agus ní hin é an chéad uair atá sé sin feicthe againn tráthnóna, Paddy. Ró-fhuiriste ar fad do Chiarraí rith tríd an lár. Gur dheacair iad a stop. Anois raibh an greamú san ró-ard. Ní raibh, arsa an réiteoir. Tá Ciarraí éalaithe isteach anseo arís. Agus blocáil déanta ansan, an dara blocáil déanta, ach é críochnaithe sa líontán ag fear Chumann Ó Céirín Ó Rathaille, sin Tomás Kennedy. Ó Daniel Kirby agus Ciarraí anois leis na pasanna beaga gearra. Tá siad éalaithe isteach babhta amháin eile lena dhorn an babhta áirithe san. Paddy Lane ab ea? Paddy Lane ansan leis an babhta áirithe san. Ba dhóbair dona chomhimreoir ó Chiarraí teacht sa tslí air anois mar sin, Tomás Kennedy. Sleaschéim deas, ag féachaint i dtreo na sprice lena dheasóig, an ceann san buailte aige agus ró-fhuiriste ar fad do Thomás Kennedy agus do Chiarraí fén dtráth so. B'fhéidir go bhfuil seans acu san fhéinig ar bháide ag rith tríd an mbabhta áirithe san. Ben O'Connell siar chomh fada le Dara Sheedy. Sheedy. An ceann san buailte agus an ceann san buailte níos fearr ag Dara Sheedy. Seilbh ag Corcaigh. Siar chomh fada le Dara Clifford. Tá siad éalaithe isteach anso. Corcaigh pas trasna béal an bháide ansan istigh ar deireadh. Bhí Colm Clifford agus b'fhiú fanacht leis sin. Sin báide foirne. Dhá phointe an ceann áirithe so. An ceann san buailte aige, an ceann san buailte go hana-mhaith ar fad ag Dara Gough agus an ceann san. An scór deiridh anso ar Pháirc Uí Chaoimh, Corcaigh, 1, 10, Ciarraí, 2, 15 agus tá Mike thíos le laoch na himeartha, Tomás Kennedy. Sea go deimhin, Tim Murphy ag bronnadh Corn Noel Walsh ar chaptaen Chiarraí, Michael Tansley ó chumann Aibhistín de Staic agus don gceathrú bliain as a chéile Ciarraí Curaithe na Mumhan.